an b'o o da ɲɔgɔn tulo kɔrɔ paseke an b'o de fɔ sanga ani waati bɛɛ ko zikuru la belebeleba zikuru la belebeleba wa an bɛna don o de kɔnɔ ten hali n'a kɛra miniti damadamani ye ayiwa an bɛ o da ɲɔgɔn tulo kɔrɔ ni ka sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma paseke an y'o wajibiya an yɛrɛ kan o de ye wurudiw la belebeleba ye parce que wazulu a bɛ mɔgɔ de nafa mɔgɔ min bi jɔrɔ ni a yɛrɛ ye wazulu bɛ mɔgɔ de nafa mɔgɔ min dayɔrɔ ko dayɔrɔ jɔrɔ bɛ mɔgɔ min na wazulu bɛ o tigi nafa ayiwa wazulu bɛ mɔgɔ nafa mɔgɔ min mako bɛ ala ka alijɛnɛ na wazulu bɛ mɔgɔ nafa mɔgɔ min bɛ siran na ala subahana wa taala ka ɲangata ɲa o min ye jahanama ye wazulu bɛ mɔgɔ nafa mɔgɔ min bɛ siran na don min i bɛ bɔ diɲɛ na yan don min k'a fɔ ko i bɛ da de n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko i sara o saya u bɛna na boli boli cogo min na o ni bɔli u bɛna na boli boli cogo min na n'u bɛ kɛ ayiwa gɛlɛya de kan walima u bɛ kɛ nɔgɔman na o jɔrɔ n'o miiri bɛ mɔgɔ min na dɛ a bɛ fɔ o de ma ko mumini wa o de kura eh, wa wazulu bɛ o tigi de nafa n'a fɔra o tigi b'a tata t'a la siga t'a la fiyewu n'o fɔra o tigi b'a tata t'a la n ko kurana ko jɔn bi yɔrɔ ma janya ka bɔ wazulu la a ko maa min bi yɔrɔ ma janya ka bɔ wazulu la o ye maa kunnango de ye kurana ko ten maa kunnango de b'a yɔrɔ ma janya ka bɔ wazulu la paseke sabu ka d'a kan ni wazulu sera degere dɔ la dun limaniya bɔsila mɔgɔ min na ani mɔgɔ min kɔtɔrɔma donna ayiwa ala subahana wa taala ka diina ma ni wazulu kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn dirɛti la dɔrɔn u bi wazulu kan in ta ni ka kɛ maa wɛrɛ maa wɛrɛ ka kuma de ye o ti o wazulu kan kɛ ale ka kuma ye tugun dɛ a b'a fɔ kuma min fɔra ko karamasina ka kuma don o kɔrɔ de ye ne ka kuma tɛ o tigi t'o baara in kuma in yɛrɛ ta dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye tugun u bɛ wazulu ta k'a bila mɔgɔ wɛrɛ kan hukumu de kɔnɔ ale yɛrɛ ti a yɛrɛ bila o hukumu kɔnɔ tari m'a faamu walima wazulu kɛta dɔ de bɛ wazulu ta ka wazulu ɲɛsin ale yɛrɛ ma n'o kɛra waati min na o ye limaniya bantɔ ye n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ la n'u ye cɛ o cɛ la waati waati ni wazulu kɛra e bɛ wazulu bɛɛ ye a bɛɛ bɛ e de kun kan o y'a sɔrɔ limaniya tɛ yen tugun bilahi o y'a sɔrɔ limaniya tɛ yen mɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a b'a yɔrɔma janya ka bɔ wazulu la siga t'a la fiye karamɔgɔkɛ ko kunnango de b'a yɔrɔma janya ka bɔ wazulu la an ka hakili to wazulu mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ayi n'a fɔra n'a bɔra nɛden sanuma na ka bɔ dusukun sanuma na ka bɔ ni ŋaniya ɲumanya ye bilahi a tɛ pɛridi wa ala mako bɛ mɔgɔ minnu na walahi n'a fɔra ni nɔrɔ ye wa a bɛ nɔ bɔ dusukun ninnu na a bɛ nɔ bɔ dusukun na a bɛ nɔ bɔ jɔn dusukun na a bɛ dusukun a bɛ nɔ bɔ muminiw dusukun de la ani ala ɲɛsiranyalaw ani minnu mako bɛ ala ɲɛda sɔrɔli la walahi a bɛ nɔ bɔ olu dusukun na parce que olu b'o ta ta y'a la bilahi wa u t'a kɛ maa wɛrɛ ka kuma ye wa o yɛrɛ c'est-à-dire u t'a kɛ maa wɛrɛ ka kuma ye quoi u b'a ye kuma in bɛ bɛɛ de kan wa bɛɛ de bɛ kuma in kɔnɔna na hali karamɔgɔkɛ min b'a fɔ a b'a ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ kuma kɔnɔ o la n'o kɛra ten wazulu bɛ e nafa ɔ wazulu mana kɛ cogo o cogo

ni wazulu bɛ kɛ don o don e tulo bɛ tila kalanso don o don e tulo bɛ taa kalanso wazulu de bɛ kɛ sababu ye jogo min b'i la ni k'i a sɛnsɛn ka bɔ i la dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin i n'a fɔ c'est-à-dire n'i b'a fɛ ka ji filtrer a bɛ tɔntɔni cogo min na ni ka na ɲamaɲama to a sanfɛ cogo min na wazulu de bi c'est-à-dire mumini mumini saniya ten k'a ka jogo juguya min b'a la walahi k'a tɔni dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin fo ka na a halasiya sisan k'a bila ala yɛrɛ subhanahu wa taala ka bila cogo la komi ala yɛrɛ mako b'a la cogo min na ah, mais ni mɔgɔ min ko mako tɛ wazulu la don walima ni mɔgɔ min bɛ wazulu ta k'a kɛ maa wɛrɛ ka ko ye don walima ka ŋaniya wɛrɛ ta ni ka ɲɛsin wazulu ma aa n'o kɛra e kɔni tɛ nɔrɔ sɔrɔ san i tɛ nɔrɔ sɔrɔ wa u bɛ taa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ walahi i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la fiyewu dɛ kurana ye nɔrɔ de ye kurana ye nɔrɔ de ye wala hali bi hakili ɲuman ala k'a d'an ma bon an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn ayiwa waati dɔ sɛnsɛntɔ filɛ ka na o ye seliba ye silama an k'an janto ayiwa seliba baaraw la ayiwa n'ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye ayiwa alihamudulila seliba baara baara jumɛn de bɛ seliba kɔnɔ o ye lahiya ye ayiwa lahiya ye suna de suna min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye basi i b'a bɔ sabu ka d'a kan ala kira salalahu alayihi wasalam ayiwa a kumana lahiya kan ko lahara don a ko cɛ o cɛ ni lahiya faga lahara kɛnɛ kan walahi i lahiya min faga a kɛra saga ye a kɛra ba ye a kɛra bakɔrɔni ye a kɛra misi ye a kɛra fɛn o fɛn ye walahi ko lahara don ko i ka d'a la k'a fɔ a sara si kelen o kelen b'i ka bagan na ko lahara don ko a kelen kelen bɛɛ bi kɛ ayiwa baraji de ye ni ka d'i ma lahara kɛnɛ kan e cɛ wa bi naani bilanin bɛ e ka bila la wa bi wɔɔrɔ bilanin bɛ e ka sigi la wa bi saba bilanin bɛ e ka sigi la k'a sɔrɔ wa hali wa wolonfila bɛ bakɔrɔnin dɔ sɔrɔ bamuso peut-être wa wɔɔrɔ bɛ dɔ sɔrɔ wa duuru bɛ dɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ wa bi saba bɛ e ka bila la wa bi naani bɛ e ka bila la wa i bolo yɛrɛ ma se o ma fɔlɔ wa kɛmɛ b'i ka bila la han e ma se ka kari ka bakɔrɔnin dɔ san a ko tiɲɛ ko ko ko ko bakɔrɔnin kasa bɔ ko jɔn b'a yɛrɛ bila o la han non non non e de ko a kasa bɛ bɔ ala fɛ a kasa tɛ bɔ dɛ ala ko n'i dɛsɛra i bɛ dɛsɛra i bɛ dɛsɛ baara de kɛ wala mukile tɛ ala ka diinɛ na n'e seko ye bakɔrɔnin de ye i bɛ bakɔrɔnin de san o bɛna waa saba ma o bɛna waa naani ma i b'o san i b'i ka lahiya kɛ i b'a baraji sɔrɔ wa ala kira ko salalahu alehi wasalam a ko seliba don a ko foyi si tɛ yen min ka di dali masa ye ni ka tɛmɛ basi bɔnni kan dugukolo kan ye baara foyi tɛ yen seliba don min ka di ala ye ka tɛmɛ basi bɔnni kan dugukolo kan ye balimakɛ e ye wari to i bolo e mago bɛ min na dɔrɔn ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka misi san han e bɛ sogo de kɔ baraji min bɛ sɔrɔ sogo la baraji min bɛ sɔrɔ lahiya faga la e karila o kɔ ko e mago bɛ sogo la e mago bɛ kɔnɔbara fa de la b'o tɛ yan ni kɔnɔ fara la dɔrɔn o don dugujɛ dɔrɔn i bɛ tag'i kɔnsantere kabinɛ kɔnɔ k'a bɛɛ bɔ i bɔra zero bilahi minnu ye bakɔrɔnin fa bilahi o fisayara e ye bilahi n hakili to nin yɔrɔ in na dɛ maa caman bɛ yen u bɛ negilize lahiya la ka sɔrɔ suna don min ka gɛlɛn kosɛbɛ kira y'an bila fɛn fɛn na an ka kunnadiya b'a la an ka kisi b'a la bilahi kira y'an yamaruya ni fɛn fɛn kɛlen an ka kisi bɛ o de kɔnɔ an ka an ka an ka an ka wasa bɛ o de kɔnɔ tari m'a faamu o la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka misi san sariya kɔnɔ mɔgɔ b'i dan mɔgɔ wolonfila a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ wolonfila kan sariya kɔnɔ ka misi san n'a y'a san a b'a faga n'a fagara bɛɛ b'a ta ta o tuma na e bi laya sogo bɛ na tilan tilan cogo min na sisan e de b'a filɛ e ka misi sogo i b'a tilan ten n'i y'o fɔ dɔ ye k'a fɔ ko misi sogo k'a bɛ tilan laya sogo tilan cogo la karamɔgɔcɛ a bɛ kɛ mankan ye dɛ bilahi dɔw b'u ka misi sogo dun karamɔgɔcɛ fɔ semɛni fila k'a bɛɛ ja a b'a fɔ muso ye ko k'a bɛɛ ja ka bila u b'a dun fɔ semɛni fila mɛ n'i ka ɲinɛ ko k'an ye laaya faga o tɛ laaya faga ye dɛ a ye sogo de ɲimi non non non o la n'i laaya sogo sɔrɔ n'i laaya faga dɔrɔn dɔnnibagaw ka fɔli la dɔrɔn i bɛ tilayɔrɔ saba ɲɔgɔnna bila a la dɔ bɛ yen i b'o bila i n'i ka denbaya ye pariti kelen i b'o bila i n'i ka denbaya ye kelen i bi k'a dɔn k'a fɔ maa minnu walahi bi ka gɛlɛn u ma hali sɛ sɔngɔ tɛ sɔrɔ u fɛ sigida la i ka jija o tilan kelen min bɛ yen k'a tilan tilan k'a di olu ma tilan kelen tɔ minnu bɛ yen i b'a dɔn ninnu ka fɛn faga san ninnu ka fɛn faga nka a ti kɛ fɛn bɛrɛnin ye san n kanubagaw don n ka n bɛ fɛn di u ma kanu kama o tilan kelen e bɛ o tila k'o tila tilan ka di u ma a banna wala ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko lan yanala laha luhumuha wala dimawuha walakin yanalu taqwa minkum a ko aw bɛ sogo min faara ten ko aw ka sogo ne ala ɲɛ tɛ sogo nin na lan yanala luhumuha wala dimauha sogo sogo sogo sisan sogo eh, a bɛ fɔ cogo di ba sogo nin tɛ wa misi sogo in tɛ ya ɲaamɛ sogo tɛ ya misi sogo tɛ wa bilahi k'o ti ne ala sɔrɔ basi min bɔnna dugukolo kan k'o tɛ wa bal k'o ti ne ala sɔrɔ walakin yanalu minkum takwa takwa minkum nka min bi ne ala sɔrɔ ka bɔ aw la ala ɲɛsiran a sadi i lahiya fagatɔ ala ɲɛsiran min b'i la ani ala dɔn min b'i la ani i b'a kɛra ala ɲini min kama dɛ walayi ko o de bɛ ne ala fa ne mago bɛ o de la ah jaga n'i ye jaga n'i hali n'i ye misi san o jaga n'i ŋaniya man ɲa jaga i ka basi bɔn kɛra zero ye a jaga hali n'i ɲamɛ faga jaga n'i misi faga k'a sɔrɔ i y'a kɛ tɔgɔ ɲini de ye jaa n'a y'a sɔrɔ n'i y'a kɛ sogo sogo sogo ɲini de ye jaa si minnu bi bagan si minnu bɛ kɛ baraji ye lahara don jaa e pɛrɛdila a bɛɛ la jaa e ka ko danna diɲɛ na yan de ka waa bi naani bɔ k'a don fɛn na ka waa bi saba bɔ k'a don fɛn na e yɛrɛ ŋaniya kama hal'i ma baraji den kelen sɔrɔ a la yanni semɛni fila i k'o kɛ dumuni min kama o dumuni o bɛɛ banna pewu pewu pewu aa n'a kɛra ten n balimakɛ a gɛlɛyara o la a y'i jija a ka lahiya a ka lahiyaw fa a seko damayira la ala kira kira kun bɛ a bɛ fɔ cogo di salalahu alayhi wasalam kira kun bɛ kɛ fa ko kira kun bɛ wa sagajigi fila de faga minnu kɔgɔlen don fila i y'a faamu lahiya la a n'a ka denbaya cɛ wa a nana riwaya wɛrɛ la ko kira delila ka misi fa lahiya la u b'a da u bɛ u bɛ ɲini jaga mɔgɔ bɛ se ka lahiya faga mɔgɔ bɛ se ka misi kɛ lahiya ye n'o se b'i ye wa kira delila ka ɲaamɛ faga ayiwa lahiya la jaa bi jaa mɔgɔ bɛ se ka lahiya faga kira delila ka bakɔrɔnin bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn na k'a minɛ k'a di ayiwa sahaba dɔ ma k'a ka taa tilan k'a di dɛsɛbagatɔw ma bi wɔɔrɔ ani fila ɲɔgɔn na bi wɔɔrɔ ni kelen sahabacɛ in donna ka taa bakɔrɔninw tilan tilan sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ selidon sɔgɔma bakɔrɔnin taara ban waati min na kira ye mɔgɔ mɔgɔ yira a bɛɛ dɔ sɔrɔ ba la a tɔ tora ba kelen a seginna ka na n'u ye ala kira yɔrɔ la ne man kisi ba ma

a gere ti feere foyi tɛ feere a la f'e k'o bila i hakili la laya min baa faga bilahi bosonan t'a la dɛ cɛkɔrɔba niyɔrɔ t'a la dɛ maa dɔw bɛ yen n'u mana bagan min faga dɔrɔn en même temps u bɛ disi bɔ k'o ye cɛkɔrɔba niyɔrɔ ye walima u bɛ taa bagan soro soro solo fanfɛ yɔrɔw ka kukalanin to a la ten k'o ye cɛkɔrɔbaw ka niyɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw niyɔrɔ ala ka ala ka sogo la i nkalon tigɛ o tɛ nkalon kitabu kɔnɔ jango ka n'a fɔ tiɲɛ kitabu sogo bɛɛ bɛ tilan de i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na tilan saba i b'i ta bɔ a la ka dɛsɛbagatɔw ta bɔ a la k'i kanuɲɔgɔn ta bɔ a la khalas a kunkolo n'a sew y'i ta ye a n'a ka di a to u k'a golo bɛɛ tigɛ tigɛ k'a bɛɛ siɲɛ k'a bɛɛ jɛni nin bɛɛ bi nin bɛɛ b'i ka bila la a mana kɛ i cogo cogo cogo i b'a dun basi foyi t'a la i sigiɲɔgɔn minnu b'i gɛrɛfɛ k'a sɔrɔ u ti seli u ti sun fiyewu ni min taara e sɔrɔ i ka laaya sogo dumuni na basi t'a la i bɛ se ka dɔ d'a ma jayiz min taara e sɔrɔ i ka laaya sogo tilanni na n'i y'a dɔn nin tɛ silamɛya kɔntoro la fiyewu n'a y'i sɔrɔ a fɛ yen i fɛ yen basi foyi t'a la i bɛ se ka dɔ d'a ma jayiz walima mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a b'i fɛ i ka lɔnze lɔnze kɔnɔ silama tɛ mɛ a ka tɔɔrɔ tɛ se i ma i ka laaya sogo bɛ se ka d'a tigi ma basi foyi basi foyi t'a la mɛ k'a bɔ k'a bila seti kan i n'a fɔ i bɛ yala silamaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sɔrɔ ka don selibaliw ka quartier kɔnɔ k'a tilan tilan sariya tɛ jɛn n'o ye est ce que a bɛ kuma nin faamu na i y'a faamu baara bɛ kɛ kɛ cogo min na o filɛ wala ala k'an ni sawaba bɛn ka daminɛ selidon seli dugujɛ dugujɛ filanan sabanan maa maa ni laya ma se ka sɔrɔ e, e, e, a don fɔlɔ la don fila don saba laya bɛ se ka faga nin bɛɛ lajɛlen na dɔ ta bɛ se ka tunun bɛ se ka kɛ dɔ ka wari ma di joona nin tile saba in kɔnɔ i bɛ se k'i ka baara kɛ basi foyi t'a la sariya jɛlen don n'a ye i b'i ka laaya faa wala hali bi faamu ɲuman ala k'a d'an ma faamu ɲuman ala k'a d'an ma an bɛ min tugu a la sisan o de ye haraka minnu bɛ kɛ ayiwa a bɛ fɔ cogo di selidonya fɛ ani seli ɲɛkɔrɔla la an ka jɛnni t'o la dɛ ka musow de bila lɛnidon na ka denmusow bila lɛnidon na susudon na mɛsidon na mɛsisapo biri la o de ye kafiriya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye aw ti aw ti ala kira ka fɛti kɛnɛ dɛ ala ka fɛti a t'o la dɛ a bɛ sitana ka fɛti de kɛra bilahi silama ti diɲɛ ala ti diɲɛ ni nin ye fiyewu fiyewu

a y'a dɔn fɛn min ye mɛsi ye yan a b'a kɔrɔ dɔn wa ka sɔrɔ k'o o kɛ o kɛcogo la san ka sɔrɔ ka dugu kɔnɔ minɛ n'a ye k'o bɛ fɛti la mɛ i bi k'a bila i hakili la k'a fɔ den in don dɔ denw bɛ den in bɛ bonya dɛ i bi k'a bila i hakili la k'a fɔ ko den in bɛna bonya don dɔ wa sariya ka weleli bɛna s'a ma mɛ ni sariya weleli sera ma k'a sɔrɔ mɛsi nege b'a la dun sariya weleli sera a ma cogo di n'a balikuyara n'a bolo donna ji la don min sariya weleli sera a ma n'a kɛra cɛden ye n'a y'i maniyu bɔ a yɛrɛ la don min sariya ka weleli sera a ma a ɲininen don a fɛ silamɛya baara bɛɛ a ka pɛrɛ a pɛrɛlen don k'a bɛɛ kɛ fɛn fɛn wajibiyara a fa kan fɛn fɛn wajibiyara a ba kan ni musoden don wa o bɛɛ wajibiyara ale yɛrɛ kan o don mɛ e ɲinɛna ko don min bɛ don dɔ bɛ na silamɛya silamɛya bɛna a ka baaraw wajibiya denmuso in kan sariya bɛna e ka denmuso wele don dɔ k'a fɔ ko a sera sariya baaraw kɛli ma mɛ n'a t'a sɔrɔ foyi man d'a ye mɛsidon kɔ han n'a sɔrɔ n'a taar'a ye foyi man d'a ye bodi donli kɔfɛ foyi man d'a ye ni pantalon don tɛ k'a sɔrɔ e de y'a deli a fitinintɔ la ko denmisɛnw don denmisɛnw don denmisɛnw don denmisɛnw don fo taara kɔrɔbaya o kɔrɔbayalen kɔ a ye bolo tɛ se ka kan o kan tugun wa n'i y'a sɔrɔ dan kɛra denmisɛnw ninnu caman na dɛ wa u tɛ se ka kɛ silamɛya sago ye dɛ a dɔw bɛ a daminɛna de b'a fitinintɔ anw de wasara n'a faamuna anw fɛ kɔni anw wasara karamɔgɔtigiya la kɔni sabu ka d'a kan ala ye karamɔgɔkɛ min d'an ma a m'an janfa don kelen bilahi fɔ ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ janfa a ye silamɛya ko k'a jɛ k'a bila tabali kan karamɔgɔ kun ye fɛn fɛn dogo bilahi a y'a bɛɛ bɔ kɛnɛjalan kan k'a jira anw na ansaru anw de kunna jara fɔ ni anw min yɛrɛ k'an yɛrɛ janfa san an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ o la seliba ɲɛkɔrɔla baaraw an ka janni to a la ani bi nisɔndiya minnu bɛ bila sen kan a ye hakili to a la dɛ kana to manamana mɔgɔw ka taa fara i denmuso kan walima i denkɛ kan walima kana kana ee ko karitiye ka ko don dɛ aa karitiye ka ko don dɛ aa i denmuso yɛrɛ an tɛ se ka ko kɛ i denmuso kɔ o disatigi ka tila ka wuli ka taa balani kɛnɛ kan walima show kɛnɛ kan ko ko karitiye ka ko karitiye bɛnkan don e m'a dɔn i bɔra silamɛya na wa sitana bina ka na e denmuso mina kɛnɛjalan kan i ka du kɔnɔ yɔrɔ la ka taa ne ka bɔ ne kɛnɛ ma e sigilen don ko karitiye ka ko don e bɛ e bɛ alabato de la ou bien e bɛ mɔgɔbato de la dɔɔnin dɔrɔn sɔɔri bɛna bɛna wuli fɔli bɛ daminɛ fan bɛɛ o mana wuli en même temps e denkɛ bɛ tila k'i labɛn ka bɔ lɛri fila lɛri saba lɛri naani lɛri duuru o ma ye u y'a ɲininkali kɛ non ko ko komi u bɛ ɲɛnajɛ kɛra karitiye la k'a tɔɲɔgɔn don k'a bɔra ka taa yen e ko hɔn basi foyi t'a la adamaden labato la e tɛ ala bato la ye bilahi e tugunna adamadenw kɔ i tugunna sitana kɔfɛ n'i ka ala to yen i den to sitana bolo wa a bɛ taa a bɛ taa fɛn min da i kan na ne b'o fɔ sanga ni waati bɛ yan n ko ansaru n ko a ye kɔlɔsi n'o tɛ jijugu dɔ de bɛna kari ni ka don an kan hmm. fo an ka janni to an yɛrɛ la an ka mara an ka janni to a la denmuso dencɛw muso kunda an ka janni to an yɛrɛ la hali cɛw an ka janni to a la hmm. jijugu de bɛ kari ka don an kan an b'an yɛrɛ ɲini a kɔnɔ o tɛ foyi ye jogojuguya jijugu kɔ an hakili to nin yɔrɔ ninnu na dɛ o la an hakili to dencɛ ninnu na dɛ quartier kɔnɔ mana mana mana mana taa yɔrɔ u bɛ barow kɛ yɔrɔ min na an ka kɔlɔsi denmuso ninnu u bɛ taa taa yɔrɔ ani minnu bɛ na ko an ka taa seli yɔrɔ yala la dɛ an bɛ taa seli disa t'u kunna e disa e denmuso disa bɛ e kunna a kunna mɛsitigi bɛ na kanbanitigi bɛ na ko na an ka taa yala u bɛ taa yala u bɛ mun ɲini han o tuma e denmuso mana bɔ ni o disantan ye e hakilila k'o ye hɛrɛ ye wa a bɛ taa tɔ bɛ taa laban cogo min na n y'a dɔn a ye taa foli kɛ yan fɛ a ye taa foli kɛ yan an kanubagaw filɛ a ye gɛrɛ a ye foli d'u ma basi foyi t'a la o ye nisɔndiya don ye o ye taama don ye silamɛdenw kan ka bɔ silamɛ cogo la basi foyi t'a la jayizi mɛ u bɛ taa silamɛya sawura la mɛ n'u taara sitana sawura la don kɔrɔ de anw yɛrɛ ma taa fan foyi dɔn an ka diinɛ na yɛrɛ bon nin kɔlɔlɔ de bɛ yen nin kɔlɔlɔ de bɛ yen wala an tɛ salaya ka nin fɔ dɛ wa an tɛ siran ka nin fɔ dɛ sabu ka d'a kan an ma fara ɲɔgɔn kan nkalon kan an ma fara ɲɔgɔn kan nkalon kan an ka tiɲɛ fɔ n'an ye tiɲɛ fɔ an ka kɛ tiɲɛ minɛbaa ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se ka tiɲɛ gɛlɛn fɔ mɛ ni tiɲɛ jɔra e yɛrɛ kun kan i bɛ dɛsɛ i bɛ dɛsɛ walahi ka tiɲɛ gɛlɛn fɔ mɛ ni tiɲɛ jɔra e kun kan i b'i kun fori ka bɔ a kɔrɔ o tɛ muminiya ye ansari cɛw an ka kɛ cɛ ye ansari musow a ka kɛ cɛ ye jango kana fɔ an denw walahi an jɔ aw jɔrɔ bɛ anw na dɛ an denmusow hakɛ a bɛ ten dɛ dugu in na yan walahi ala sɔsɔ kɛmɛ bi kɛ dugu in na yan walahi i t'a mɛn abada a bɛ kɛ situlu ye bɛɛ b'a mɔ mɛ bilahi anw cɛla ni maa kelen kelen kɛ diɲɛ bɛɛ b'a ta u b'a fɛ fili bilahi ka yɔrɔ bɛɛ taa n'a ye an jaga aw de bɛ tiɲɛ kan jaga fɛn dɔ yɛrɛ de bɛ aw bolo aw m'a valɛri dɔn jaga fɛn dɔ de bɛ aw bolo jaga aw bɛ fɛn dɔ de la aw m'a valɛri dɔn n'a kun y'a valɛri dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw b'a valɛri dɔn na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan a kun tɛ sɔn k'a minɛ bolokɔ kan a kun bɛn'a sɛbɛkɔrɔ minɛ dɛ a bɛ min kan o de tiɲɛ ye bilahi ni fɛn bɛ mɔgɔ don alijana na an bɛ min kan o de ye walahi ni fɛn bɛ mɔgɔ se ala ma an bɛ min na o don karamɔgɔ ye min fɔ n'an ye karamɔgɔ ka laɲini faamu ka don donda kelen ka bɔ bɔda kelen ka sabari ka muɲu ka ɲɔgɔn kanu ka hakili ɲumanya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka kuma ɲuman ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ gundo la ani bange la ka ɲɔgɔn sutura gundo ani bange la n'o kɛra walahi n'an ka to nin kan siga t'a la fiyewu sakara de bɛ anw ni alijinɛ cɛ siga t'a la fiyewu karamɔgɔ b'o fɔ sanga ani waati bɛɛ o la seli seli seli surunyana filɛ bɛɛ ka janni to a yɛrɛ la a ka karitiyew la kɔni bɛɛ n'i ka karitiye janni to a la dɛ janni to i denmuso la ayiwa janni to ayiwa denkɛ la hɛkɛ a bɛ ten ansari muso a yɛrɛ tugu ka janni to a yɛrɛ la dɛ karitiye ka ko de don ɛseke dɔnko de ye nin ye an na kana an kana don gurupu la dɛ o n'a ɲɔgɔnna dɔn a tɔn don dɛ ɛ tɔn min don ɛseke dɔntɔn don i ka wari bɔ dɔrɔn hali n'i ma y'a kɛnɛ kan setana kɛtɔ filɛ k'i kɔɔri k'i sen fila cɛ ka bɔ i kɔrɔ an sigiɲɔgɔnya don a n'an m'a kɛ u bɛna fɔ k'a kɛra cogo di o suware kɛnɛ bɛ taa sigi e bɛ tila ka taa ye o kɛnɛ kan e m'a dɔn i ye karamɔgɔ ayidara janfa wa walahi i ye karamɔgɔ ayidara janfa i ye ala kira janfa mɔgɔ min ye ala kira janfa i ye ala janfa bilahi a hakili to nin yɔrɔ in na dɛ wa an sigilen tɛ gansan na dugu in na yan dɛ wa an tɛ batilan na dɛ walahi an tɛ bataraya la dugu in na yan ala ka diina sankɔrɔtaliya tiɲɛ tiɲɛ an yɛrɛ kan walahi wa kɔsegi tɛ yen ansari kɛw ni musow sabu ka da kan anw ye ala ka juruba kelen mina ka don an kan na anw de jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ sabu ka da kan anw yɛrɛ de ye ala ka juru mina ka don an yɛrɛ kan karamɔgɔ ci a mana ɲɛ cogo cogo a gɛlɛya cogo o cogo a bɛ dilan cogo o cogo anw de b'a ɲɛɲini a dilan cogo an bɛ o de ɲɛɲini an tɛ se ka fiyewu tiɲɛni kɔni ayi abada an bɛ filɛ ka taa kaburu la tiɲɛni sira kɔni an tɛ se k'o ta fiyewu an tɛ se k'o ta sabu an kɛra an yɛrɛ ma jugu ye yɛrɛ ma jugu ye jumɛn ye jumɛn de ni ala juru don i yɛrɛ kan na ka tila ka ɲin'a kɔ i kɛra yɛrɛ ma jugu ye an hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o la ka janto an ka mara la janto musow la an b'a kuma kɛmɛ caman fɔ ayiwa an ka zikiri yɔrɔ la paseke karamɔgɔ ko ni mara ɲɛna ka ban baara bɛɛ ɲɛna mɛ ni mara tiɲɛna ka ban baara baara bɛɛ tiɲɛna i ka danbe ani ka ani ka hɔrɔnya u bi sabati n'i ka mara de ye ansariw an bɛ jani an bɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye aw min bɛ jɛkulu la aw min bɛ taamaw na ɲɔgɔn nɔfɛ a ye ɲɔgɔn kanu a ye ko to ɲɔgɔn ta la epi a ye ɲɔgɔn bila ɲuman sira kan a kana sɔn ka ɲɔgɔn lasun

wa an k'o kɛ an ka dulokibaw ye k'o k'an ka donfiniw ye sanga ani waati bɛɛ o de ye karamɔgɔ ayidara ka laɲini ye seliba natɔ filɛ bɛɛ ka janto yɛrɛ la o la seliba musakaw ala k'a nɔgɔya seliba musakaw ala k'a nɔgɔya minnu bɛ ka bɛgɛn sɔrɔ ka ɲini ala fɛ bɛgɛn ninnu ala k'o lakana yanni ka se lahiya yɛrɛ don ma a wari yɛrɛ bɛ min fɛ ni dɔ ma sɔrɔ fɔlɔ